mwafunsa mafunso awiri ya ukapoloyi koma ine mchedwe kwambiri ku malilimeku mwafunsira malilime ku chipembedzo cha mapentekosti kuti kumakhala malilime munkaona bwanji malilimewa zikomo kuti mwandifunsa kuti munkaona bwanji mukufuna ndiyankhe saidi yakaonedwe kanga tsono nnena zimene ine ndimaona Zimenezo sizitanthauza kuti ndikupereka yankho la kuweruza kwa malirime ayi, koma zimene ine ndinkawona pakati pa chipembedzo cha Mulungu, chimene chimakhala ndi mpanda, kapena ngati kanyumba, chipembedzo cha Satana chikamawona chipembedzo cha Mulungu, chimawona chinthu chotetezeka, chokhala ngati ndi chiyerekezere kuti chinthucho chiri mu fensi, chiri mu waya. chotetezeka ndi mphamvu za Mulungu. Pamayenera kukhala njira zimene Satana amasakasaka zolowetsera chikhalidwe choipa mu mpandamo, timahighway, tinjira, timikwaso. tolowera pakati pa anthu opemphera nkukaonetsa zizindikiro nkukachita nawo machitachita kukagulitsa nawo malonda achikunja achabe adziwanda timikwaso satana amatisakasaka pali mikwaso pafupi 14 imene satana amayidalira yolowetsera zochitika zache pakati pa zinthu zimene zikutchedwa mapemphero mkwaso nambala 1

Anyamata ochoka ku Las Vegas amalowa nawo pakati pa chipembedzo kudutsa m'mafashoni. Mukachipeza chikhalidwe chachikunja chili pakati kudzera m'fashoni. Wavala bwanji chovala chachilendo pakati pa anthu opemphera? Ni mkwasoso umenewu umene umakalowa ku linga, ku fensi, ija tikuitcha kuti tchalitchi, yotetezeka ija, mikwaso ilipo 14 yochititsa mantha. imene imakapangitsa kukaononga chipembedzo chija pakati paja chovala chachilendo zovala mafashoni zimapezeka nawo ngati mkwaso mkwaso nambala 3 wodetsa nkhawa kwambiri mwana wa munthu undimvere pafunso lako la malilimeli ni dzakudya dzimene wanthu amadya kukadetsa chipembedzo cha Mulungu. Satana Mdyerekezi ali ndi njira zokwana 14 zimene amalowera pamene pakutchedwa Mawu a Mulungu, zimene amakadetserera, kudetserera, kuipitsirira pakati pa zinthu zotchedwa zoyera za Mulungu, kachisi uja, tchalitchi chija, chija mmati mtchalitchi, tapita kokapemphera, tikufuna Mulungu pano, tsikani Mzimu Woyera atsike.

koma musaiwale kuti mu chinthu chimene mukulemekezera ndi kumayitana mzimu woyerachi chimene ndikuchiyerekezera ngati kuti ndi waya chikamaoneka kunja kwa chipembedzo mmene tinkaonera tili kunja kwa chipembedzo tili ku sataniki tikupita yapo nkumaona kuti pali ling'i yotetezeka anthu a mulungu akulemekeza mulungu mkatimo tichite bwa njira 14 tanyamula m'manja zakuti tikafikire pamalopo sakumva wanthu nyimbo chakudya zimveke pano mafashoni zizimveka pamene tichita bwa zakudya zimene wanthu anadya Mpingo wa Mulungu, pali kanchitidwe kozemba kwambiri ka chakudya chodetsa nkhawa kwambiri chimene wanthu azibambo amachikonda chomwe ni mowa. Amamwa mowa wanthu. Tsono ziwanda za mowa zikamwedwa, munthu akamwa mowa amwamwa pamodzi ndi madimoni, amwamwa pamodzi ni mowa. Mowa uja, mkati mwa mowa mumakhala ziwanda zimalowa nawo nawo mukalowa ziwanda mkati mwa mowa muja ndiye ziwanda za mowa zimene zimapita limodzi ndi madzi a mowa mthupi mwa munthu ngakhale munthu uja agone mowa uja nkusungunuka Ziwanda za mowa zikatumidwa kulowa mu munthu, zimauzidwa kuti zikakhale mmenemo masiku 36. Zimachitidwa dedicate kuti mukakafika pamalopo ni kukalowa, mukakhale masiku 36. Ndiye 36 days imaperekedwa ku ziwanda zimenezi za mowa zimene zimatchedwa kuti juwanizi. ziwandazi dachina juwanizi akalowa mkati mwa munthu akakhalemo 36 days nkutanthauza kuti mowa umene mwamwa lero amene alowa lero masiku osanana juwanizi amakakhalamo 36 days ali m'mimba mwa munthu kapena kuti mthupi mwa munthu mukamwanso wina lero amakakhalamonso 36 days Mwina mmadabwa kuti n'chifukwa chani munthu wamowa amavutika kwambiri kuti asiye mowa mpaka kufika pakuti zachitika addicted. Addicted wa mowa yamachitika n'chifukwa chake ncha the juwanizi akalowa mwa munthu akamatumidwa akalowe mkati mwa munthu amakamuuza kuti ukakhale 36 days uli kumeneko nde ndamwa lero 36 days abweranso wina mawa nimwanso alowanso juwanizi wina ma 36 days aja mudziwerengera ndekuti akukhala ni ulamuliro wochoka kwa wowatuma kukhala m'mimba muja so tamverani mpanda uja wotchedwa mapemphero ni uyankhatu nkhani ya malilime sakumva wanthu mpanda uja wotchedwa wotetezeka alowa nawo achina juwanizi ndi auzidwa kuti akakhale 36 days mowa mwamwa dzulo uja weekend watha maswiti mwamwa. akulu ampingo mupita ku chalichi mwanyamula juwanizi akukakhala nawo mchalichi muja chifukwa iyeyi samachoka pamene ukutha mowa mthupi amakhala ali momwemo. anachita kuuzidwa kuchoka kumidima mudzikakhala masiku satesikisi ndiye kuti pakufunika kuti kuti atuluke juwanizi uja mukhale masiku satesikisinso osamwa. amatuluka okha. kutereko munthu osiya ofuna mowa atangokwanisa 36 days munthu uja kukhala phee osamwa ngati akamweso pamenepo akakhala kuti yekha wachita kufuna sono muone pano 36 days walowa ndiye inuyo mwamwa masiku angati munamwa chaka times 36 kakhalakhalabe munthu uja chifukwa ma 36 aja adachuluka mthupi mwa munthu tsiku lina pa mtundatunda umangompeza kuti ali pa bala awa ati mowa adasiya ayi masiku matayimusa a 36 36 okhala mthupi mwawo iwowa adachuluka Afunika Mulungu Kumwambamwamba atenge gawo lalikulu kwambiri kwa munthu ameneyi chifukwa lero sate sikisi yoyamba zichoka, sate sikisi wachiwiri zidzachoka, sate sikisi wachitatu zidzachoka ndiye kuti munthuyi akufunika akhale consistency atakhala wosamwa kwa chaka kapena zaka ziwiri pamenepo mudzaona kuti completely wasiyiratu sadzalakala dziwanda zija dzatuluka dzapita kunja masatesikisi mwamwa angati imeneyi ni njira nambala folo imene ziwanda kapena kuti satana tili kunja tinkaonera malo opemphera kuti malo opemphera amatha kudetsedwa pamatha ku- pali mikwaso yokwana 14 imene mdyerekezi amagwiritsa ntchito yokapezekera pakati pa wanthu opemphera. Sakumva. Mkwaso nambala 5 mchisembwere. Chisembwere kuli makosana amene amatchedwa kuti Janaba. Naye Janaba akapita kukhomo kwa munthu walowa moyo, inuyo mwachoka lero mwakachita chigololo. Mukakachita chigololo, mukamaliza musaganize kuti pamenepo mukakagwada kuti ayi ayi kapena mukachita njira ina pamenepo muganiza kuti zachoka. Nazonso ziwanda za chisembwere zikalowa mwa munthu zotchedwa Janaba zimauzidwa kuti zikakhale m'menemo kwa masiku 40. tsono lero nachita chigololo mawa nupita kutchalichi ndiye kuti mkwaso wa nambala 5 opitira pakati pa anthu opemphera kukadetsa chipembedzo timalowa limodzi kapena kuti ziwanda zimalowa limodzi ndi janaba ndiye janaba okhala mwa ine amene ndinakachita chigololo dzulo nimalowa nayenso pakati pa chalichi paja imeneyi ni mikwaso mwina ntalekeza pa mkwaso umenewu koma ntautambasula mokhazikika bwino mkwaso woopsa kwambiri janaba mkwasowu uli ndi kuyipa kwake ukalowa mkati mwako ukafika pa tchalitchi paja pakaene pali anthu pakangobwera azimayi Janaba okhala masiku 40 mwa iwe uja lero ngakhale utanena kuti koma ine mmene ndagona ndi amayi amenewa ndasiya lero sindidzagonanso ndi msikana ameneyi ndasiya basi nupita koma nkangotuluka mnyumba mwako janaba amakumangirira maso kutsogolo ni kumbuyo ndi pansi pa mtima pomwe ndipo amaveka ni kukongoletsa mzimayi amayamba uoneka wachilendo amachita amachita capture thupi lonse la iweyo janaba namakhala mmenemo nthawi zonse ukamayenda amakupanga transfer moyo wako kukupititsa kwa akazi achilendo mtima unyamuka pa amachita cha, amakhala nchofunda, chofunda chake chachabe kwambiri, amakupititsira kwa amene unagona nawo kale nkuwaveka chovala chimenecho. Eniakewo ku chipembedzo cha Satana, chovala chimenechi amachitcha kuti zibuli. Akazi wanga akaveka zibuli, koma akapita kwa akazi ena akaveka chovala chokongola cha janaba.

Nthawi zonse umaona kuti uyu ngwabwino kuposa wina uja. Mwalowesa zimene zija pa tchalichi. Ndi akulu ampingo aja, a church head aja amatitsogolera ku tchalichi kwathu aja. Amene aja azibusa aja timawadalira aja. Ngati adapangapo chisembwere kapena apanga chisembwere dzulo, akamakafika pa malo paja amapita limodzi. Imakhala ngati njira, mkwaso. olowetsera chikhalidwe chachabe ana a Mulungu kuti kupemphera sizamasewera ndipo si mya ngati kunsi kwa aironi mbwere ndi njira ya nambala sikisi mkwaso umene ziwanda zimaloweranso pakati pa kachisi wa Mulungu ndiye malilime mwandifunsa waja malilime ndi umodzi mwa mkwaso njira imene ziwanda zimalowera pakati pa chalichi azimu obwebweta sakumva wanthu nthawi zina kukakamira zinthu zokhala ngati zimapemphero koma zili chikunja chakula kwambiri chikhalidwechi pakati pa wanthu otchedwa matchalitchi kapena mapente chifukwa munafunsa choncho chimachitika nchani mumve pano Malilime, ni njira nambala sikisi ndi mkwaso nambala sikisi odalirika umene Satana Mdyerekezi amakalowetsera mabodza, ziwanda zonama, pakati pa chalichi. Chifukwa wanthu amafuna kuzinamiza kuti ali mu Mzimu, akulankhulana n'china chake, koma ni kachalichi pakokhapokha. kamene kamakabadwa pakati pa tchalitchi cha mapente ka wanthu osamvana omalankhula zinthu zosamvana okhaokha nkukhala mtchalitchimo muli chinenero cha Chichewa, muli Chingerezi ndi amakaphatika chinenero chosamveka kwa munthu wina aliyense nkumanena kuti mchinenero cha malilime, mchinenero cha angelo, malilime mukulankhula ndi angelo. Nkhani yosautsa ana a Mulungu. Kodi timapita ku tchalitchi kuti tikalankhule ndi angelo? Nili ni funso pano. Timapita ku tchalitchi kukalankhulana ndi angelo kapena kukapereka nkhawa zathu, kukapempha chisomo, kapena kukapempha kwa Mulungu zoti atichitire, kapena kukadzionetsera pokapereka nkhawa zathu, machimo ndi zinthu zabwino kwa Mulungu. Tsono timanamizana kuti tikukalankhula ndi angelo, ndiye musaiwale kuti omwe mumalankhula nawowa ni angelodi. Department number 17 ya chipembedzo cha Satana. Saira Safira. Ziwanda zake amazitcha choncho Saira Safira. Ma Saira Safiras amabwera kuzasembenuza chipembedzo pakati pa wanthu kudzakugwirani inu nkumaona kuti tagwidwa ndi mzimu saira safira ndi uja amanena kuti mukapita ku chipembedzo cha sing'anga mizimu Asing'anga a mizimu amasogozedwa ndi Saira Safira. Sono pali ngozi yaikulu kwambiri kuti inuyo mukasiyanitse pakati pa malilime abwino ndi malilime oipa. Mpovuta kwambiri. Ndikuuzeni pano. Chinenero cha malilime. Malilime ndi existence language. Chinenero choti chilipo. Koma mukamayang'ana zinenero zimene zimachitika m'malilime m'mipingo ya ma Pentekositi, mtheradi pano ni zinenero zoti ku dziko lapansi kulibe. Mutafufuza pa zinenero zonse zimene zilipo ku dziko lapansi 15,820 simukachipeza chimodzi mwa zinenero zimenezi. Chimabwera nda Saira Safira, angelo akugwa. amabwera kudzapanga nawo chipembedzo. Ndiye njira imeneyi ndi njira nambala sikisi imene amalowetsera chinenero chachikunja choti kulibe pakati pa makachisi. Anakupezererani mapente. Ziwanda zimenezi zidagwira ukapolo mapente. Umboni wakuti chinenerochi n'chabodza, zinthuzi n'zimasaira safira, zin- ziwanda zochokera ku midima n'kupereka chinenero choti pakatipa palibe aliyense angakwanitse kutanthauzira, palibenso amene amamva, umam'buka pa tunda-tunda, ripapapapapa, ripapapa, ripapapa, mukam'peza kuti? Yang'anani, pitani kapena mupite kumpoto, Akuti kaya kumeneko kuli chinenero china kapena kumeneko kuli kamtundu kena cha ku Rumphiku, cha ku Chitipaku kamene kamamveka kuti kuli zinenero zambiri ku Malawi kuno, akuti n'ku Chitipa. Mukafunse kuti Lipapa cha? Mapapapapa'wo mukhoza kukapezanso pang'ono Mukapita kwa anzathu Amwenye, mukafunse ku India kumene kuli milungu ni ziwanda ni zipembedzo zokwana 3,060 chakuti. Mukafunse ngati pakati pa zinenero zimenezo mukam'peza ripapa riba bondo n'chinenero chanji.

Akati malilime m'Baibulo muja amanena kuti ndi chi existence language. Paulo akuti ndimalankhula zimenezi pogwiritsa ntchito chidziwiso changa, sukulu yanga yakudziwa zinenero. Ndimatha kulankhula zinenero ndi kudziwa zinenero zina. Kotero chikabwera pakati pathu wina atanthauzire, pakufunika knowledge. So knowledge si chinthu chauzimu, nchimene umachita kuphunzira. sono anthu osaphunzira nokhanokha simunaphunzire ulangwishani aa makosana mufunse ine nayenda ni msungwana wotchedwa lozina kinka 17 years the best languishan in the world the most highest Mnyamata wa hierarchy ya zinenero ku ziwanda Lozina Kinka msungwanayo uja amalankhula zinenero. Mutha kupusa naye atakhala kuti watsegula tchalitchi chikhoza kukhala cha malilime Lozina Kinka amamva zinenero zonse za dziko lonse lapansi. Tikunena kuti akulu amenewa msungwana ameneyi akafika pakati pa wanthu 15 minutes amakhala atayamba kulankhula chinenerocho, kubwera naye kuno, chi Yao, 15 minutes wachidziwa kale, kubwera naye kuno kuti ayambe chitumbuka mulankhulachi 15 minutes Lozina Kinka amakhala atayamba kale kumva chinenero chanucho. Koma ameneyi kukhala naye kwa 17 years sindinamumvepo akutanthauzira lapalapa. Ripa Liba Bondo. sindinamveko Karrrrrrrrr, sindinamveko nkhani yi ni yosausa makosana zimene zija ndi department ina ya chipembedzo cha satana yochokera ku midima imene imakakhala ngati ni mkwaso wina umene adawupezerera pakati pa makachisi Akamulephera munthuyo ku mafashoni, akamulephera ku ziwanda za mowa, akamulephera ku ziwanda za chisembwere, amalowa ni ziwanda zimenezi za Jainá kukafika naye pakati pa kachisi ndikuyamba kumpatsa chinenero choti kulibe, sichidzakhalanso ntanthauzo lililonse. Tsopano limene lija ni bodza. Ndiye bodza pakati pa mapemphero nlachiyani? Nkunamiza ndani? Ziwanda zandilowa ine m'kati mwanga, kuti zikayambe kundilankhulitsa chinenero choti ku dziko lapansi sichidayambe chakhalapo, zopanda tanthauzo lililonse, ncha zakuti iweyo sunamveko. Tsono muiwale pano ndipo mukumbukire pano kuti pakati pa mipingoyi Mulungu anatidalitsa nkutipatsa abusa. Abusa ntchito yao ncha? Kutsogolera. zizimveka pano mbusa ntchito yake ncha ndi kutsogolera amayika amene aja mapasita mwa njira ina amakhala ngati amene amatchedwa kuti ma overseer mbusa ndi overseer amayenera kukhala kuti ayang'ane ov- overlooking Woyang'anira zonse. Tsono ngati chimene chikubwera pakatipa ngakhale abusa sakuchiona, muonetu pamenepo. Abusa adayenera kukhala munthu wa ukatswiri pamalopa kwakuti chinenero chilichonse adzitha kuchidziwa kuti ichichi nchinenero chakuti. Sinanga iye ndi mbusa ndi overseer pamalopa. Tsono ngati ameneyi sakukwanitsa kuyang'ana. iye sakukwanisa kuchimva chinthuchi ndiye kuti adani amalowa nkukatenga anthu nkukaponya kumidima kupyolera mzinenero ine chimene ndinkaona ndili ku chipembedzo cha satana ndinkaona kuti umenewu ndi mkwaso nambala sikisi wolowera pakati pa anthu opemphera kukachotsa anthu chifukwa malilimewa ni magulu awiri lilime lakuti anthu amva ndi lilime lakuti anthu samva Lilime lakuti anthu amvali ndi limene lili recommended, kuti ine nili pakati pa anthu osamva. Ndiye ine ngati mkunja, nikuuzemponi, ine ngati mkunja, ndafika pakati pa anthu akunja, ndiyenera kuchita zachikunja. Ine ngati munthu wopemphera, ndafika pakati pa anthu opemphera, ndiyenera kupanga zinthu za anthu opemphera. Zizimveka bwino pamenepo. Nuyerekezera ineyo, kuti ntakhala kuti ine ndine munthu mkunja, pakati pa akunja ndichita za akunja, ndine wopemphera, pakati pa opemphera ndipanga za anthu opemphera, sono ngati pakati pa anthu opemphera ndingakapezepo chinthu china chachikunja, zachidziwikire ndiye kuti pamalo ndilipo mpakunja. Chimene chimabwerera chinenero chakuti wanthu sakumva pakati pa wanthu ncha Kusinyikizira kuti chimene mukuchita pamenepopocho nchikunja palibe munthu amene akumva kanthu. Chikunja ndithu. Nimati mmalize pamenepo ana aakazi anthu anga, anyamata mapente, imeneyi ni mikwaso mwa mikwaso 14, nlekeze pa sikisipa bwa? Mpaka tsiku limenelo. Atafunsa wanthu, Munkaona bwanji malilime? Ndi imodzi mwa mikwaso imene Satana amatha kupititsira chinenero chosamveka, limene ndi bodza pakati pa wanthu opemphera. Mwalilandira bodza. Lakanika bodzalo abusa kuliwona nkumachita nawo. Mpaka pamene pakati pathu patamveka lilime lomveka bwino ni wanthu. nimayerekezera bwino ndi msungwana Rozina Kinka amene amatha kulankhula zinenero za mitundu yosiyanasiyana ku dziko lonse lapansi komanso kumva ngakhale lero mutati mukamtenge mumbwerese ku tchalitchi kwanuko nukayika kuti akhoza kutanthauzira lipapapa nukayika kuti akhoza kutanthauzira ribabondo mchinenero chanji shakararara limamamamama ncha tsono ine ndili ni mwayi kuti kumene nikuchokera ndakhalapo ni Rozina Kinka uyuyu langwishani wa ziwandayi koma chinenero ichi cholephera kuchitanthauzirachi kaya tapitirizani anyamata tidzakumana tikadzafika kwathu woweruza mulandu adzakhalako adzaweruza moyenerera